ndị be anyị ekele m unu akụkọ ozi nke a si na ụlọ mgbasa ozi nke Amalinze Igbo Educational Network wee na-abịara unu onye unu na-anụ olu ya ma na-ahụkwa bụ Amalinze JJ Azi ngwa gerezianụ akụkọ anyị a ga-enwe emereme igosi omenala ndị Igbo ya na ihe ndị Igbo ji biri n'ogbe ndị Igbo dị na Staunton, Virginia emereme nke a ga-ebido n'ọnwa nke asaa ya bụ Julaị site na mgbe ọnwa nọ na mkpụrụ ụbọchị ọgụ na anọ ya bụ iri abụọ na anọ ruo n'ụbọchị iri abụọ na isii n'afọ 2014 emereme a ga-egosi ụmụ ụwa omenala igbo na ihe ndị igbo jikwa ebiri jikwa na-aga site n'ụwa ta ụwa ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị ukwu ma ndị nta ga-esi n'akụkụ ụwa dị iche iche wee bịa emereme nke a ọtụtụ ndị ọchịchị nọ naijiria ya na ndị ọchịchị isi steeti ndị igbo dị na naijiria na ndị ọzọ nwekwara agba ga-abịakwa emereme nke a ndị be anyị ọ ga-akpọtụ akpọtụ na virginia ọ bụ ndị otu council of igbo states dị na north america ya bụ otu ọgbakọ ndị Igbo na nke mgbago Amerịka a na-akpọ CISA n'aha ịchafụ bụ ndị na-ekpokọ emereme ihe gbasara igosi omenala ndị Igbo nke a mgbe ndị Amalinze kpọtụrụ Dr. Chukwuemeka Uche bụ onye isi na ngalaba otu na-elebanye anya ihe gbasara emereme nke a ọ sịrị na nkwadobe emereme nke a na-aga n'ihu ka e si wee chọọ ya dr uche gara n'ihu kwuo na ya na ndị ọrụ ya na-arụ ọrụ ụtụtụ ehihie na abalị ka e wee hụ na ihe ọbụla gara nke ọma ka ndị ọbịa bịara emereme nke a ghara achọla ihe ọbụla achọ ka ihe ọbụla dị ha n'aka mgbe ọbụla ha tụgharịrị anya n'ebe ahụ ka ọ nọkwara gwakwa ndị nta akụkọ amalinze na ha na ndị na-ahụ maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ akpaala ha were kwekọrịta na ha ga-egburu ndị ọbịa ụlọ ohihi na ntụ dr uche gbakwara ama sịkwa na ugbu a na ndị mmadụ na-egbochisi ụlọ ohihi ahụ e wepụtara wee sịkwa onye ọbụla ya gbaa ọsọ ọsọ ugbu a binye aka n'ebe e sere mmadụ ka e wee wepụtara ya ụlọ nke ya ọ ga-eji wee hiri zuru ike ma ọ gara emereme a dr uche sịrị anyị gaba n'ihu na ụjọ adịghị ya n'uwe emereme e nwere akwa jọji a na-ama ama nke e sere akara ndị CISA nke a na-ere ere o wee na-asị onye ọbụla mee ngwa ngwa zitere ya ozi ka e wepụtara ya akwa nke ya maka akwa ahụ na-aga ọkụ ọkụ anyị ga na-ewetakwara unu akụkọ gbasara nkwadobe ihe igosi omenala Igbo nke a ga-eme na Virginia ma ha na-apụta emereme nke a ka a na-akpọ Igbo Cultural Festival n'aha bekee ndị be anyị ọ gwụnụ ka anyị ji n'ọnụ ugbu a bikonụ gbaranụ chere na anyị anyị ga-ahụ n'oge ọzọ ọ bụ m bụ amalinze jeje azi na-ewetara unu ozi a biko gerezianụ okwu na-eso akụkọ nke ahụ ga-abịa na ngalaba ọzọ ndewonụ